ayi anthu ali adani makamaka andale amakufuna nthawi imene akufuna voti koma votiyo ikakhala kuti si piriyodi yache andale samakufuna motero kuti amalawi nthawi ino ndiye mufunidwa mupasidwa ndalama muonesedwa zabwino muona azigona pakana kumaliro pakana kumakatunga madzi kumaphika nawo ku kitchini pakana kumagwada kumadya nawo chipisi kumadya matemba osaphika ndi cholinga kuti muavotere ndiye bwenzi lenileni ndilija limatchedwa kuti yesu muhammadi ala mulungu mayi mariya amenewo ndiye ndi abwenzi enieni amene samakuthawa nthawi ya mavuto amakhala nawe nthawi ya mtendere amakhala nawe akanakhala kuti abwenzi a ndale amamukonda munthu sakanapita enawo ku chikangawa zulo lija malo mokuti akaone malo amene anafera nzawo amene anali ozichepesa amene amagwira naye ntchito malo mokuti akaone malo amene aja anzanuwo anapita kukaona mtengo wa kamuzu wa 1960 Kamuzu anazala mtengo ku chikangawa uko 1960 ndiye anzanuwo ndi akazi awo ananyamuka zulo malo mokuti akaone pamene panafera nzawo anakaona mtengo wa paini dziko lapasi ndi loopsa ndipo ine ndazizidwa ndikumadabwa kuti kodi munthu uyuyu ali ndi ma advisors chifukwa zulo lija inali siku lochita score ma marks kuti mwina zina ndi zina zimene amanena anthu zimene zijazo ziyiwalike zulo lija inali siku limene president chakwera akanakaona di kodi commission of inquiry ija ikunena kuti mulonda akuti sanamve china chilichonse kuti apa panagwera ndege chifukwa cha jenereta ndizoonadi kuti ndege ndi jenereta chaphokoso kwambiri ndi jenereta iyi ndi nthawi yonena kuti akaone kunena kuti kodi distance ija ikunenedwa ya 4.5 meters imene inangokanda kamtengo mwinanso wina kungokandapo ndizoonadi kuti anzathu aja anafera pa 4.5 meters iyi ndi nthawi yonena kuti akanakaona kuti kodi zija amanena army commander kumanena kuti ndegeyo yagwera kumalo okuti ife sitingakafikeko ndizoona Kodi kuchokera mu msewu, ngati anthu okwera mu basi amatha kuyiona, ankatha nthawi imene ija kumaona kuti ndege ijatu ndi iyo? Kodi malowo amenewowo analidi malo okuti anthu sangakafike? Dziko la Malawi. Ndiye dzulo lijatu majaji opuma akuluakulu atangolankhula, ndiye kunali emergency meeting itu meeting iyi ikatha meeting iyi kukalowa akakalowa inayo ikatha akukalowanso ina motero kuti inu majaji akale mwatulusa anthu thukuta zulo sizinali bwino kunali ma emergency meeting anthu kut... kodi tiwamanena kunena kuti pa dziko lapansi palibepo chinsisi nkhaniyitu pang'ono ndi pang'ono amalawi musadandaule muzadziwa chilungamo ndipo tizachiziwa mpakana paphata chifukwa pamene papita moyo wa munthu ee sipamasewera olo m'baibulo davidi anamupha uriya iye nkumaona ngati anachenjera koma mulungu anamuchita expose Vengeance is for God, vengeance is not for us. Ndi nthawi imene dziko tinayenera tibwere pamodzi, tipempherere, tigwire makorona, makandulo aja amatuluka aja, nthawi yake yotuluka makandulo tsopano ndi inoyo, pamene ripoti ilili latuluka, ripoti longofuna kumuchita cover munthu. Ndipo ngati ili nthawi yokuti tiopsezane, tiyeni tiopsezane koma palibe wina wache kumuletsa mnzache kuti alankhule pa lipoti limeneli kapena pa imfa imeneyi chifukwa anamwalira aja si ankhandwetu anamwalira aja si anyani anamwalira aja ndi amalawi ndipo aliyense kumene aliko azizimvera chisoni kuti kodi ngati a vice president anapita chonchija kuli bwanji ineyo ndi apa kuti pa- panopa nde kuli maarestitu maaresti kunja kuno kuli maaresti ma warrant of arrest motero kutinso mwina ngati angati iwowo amadziwa kuti ali ndi mphamvu akuziona kuti ali ndi mphamvu kwambiri ndiye kutinsotu majaji akalewotu atani awamangatu chifukwa ndiye kwakonzedwa ma warrant of arrest anzathu amwayi ati achitire achite mwayi mwezi uno wa disembala atengedwa apite pa Area 30 zonse zakonzedwa kale last, last sunday kunali msonkhano ku Ndirande umene taona anthu ena akuluakulu a dpp akulankhulamo zinthu zosakhala bwino inu tangoganizani masiku apitawa tinkazuzula chipani cha mcp kuti anatenga zikwanje kumayenda nazo mulilongwe kumakhapa anthu ndipo language imene anaonesa ija ponyamula chikwanje chokhacho ndi language ya violence language imene sikufunika mu democracy ndipo anthu anazuzula mabungwe anazuzula chipani cha mcp ndi president chakwera ndi mayi yolamu chifukwa cholekerera khalidwe wopusa ngati umenewu sinakhulupirirenso kunena kuti inu ena ma officials a dpp mungapitenso ku msonkhano ndikumakanena kuti kunoko kungabwere munthu wopanga kwacha Wa kwacha atanena kwacha mungamuvomere? Zimenezo ndi zimene ife tikudana nazo mu dziko la democracy. Ndipo inuyo a dpp ndi zipani zonse zosusa simunayeneranso kumapanganso khalidwe lonunkha ngati limenelo. Chifukwatu nkhondo inati ibwere muno m'Malawi, inutu anzathu muzathawa. Koma ana, anthu olumala, anthu okalamba, anthu osauka sangazathawe. choncho ngati mukufuna kuti muziyambana ndi anzanu tiyeni mutengane mupite ziko lina lache koma ziko lino ndilosauka limene anthu sangakwanise nkhondo inuyo sitingakonze two wrongs uh, um, kapena sitingakonze zolakwika uh, ndi cholakwika chinzache inuyo munayenera mukhale exemplary timanena zimenezizi kunena kuti anthu andale mmati mukakhala pa podium imakhala ngati mitu yanu simayenda bwino inuyonso simunayenere kumalankhula language imene ija yonena kuti "Ah, kunoko sikungabwere munthu kumazanena kuti kwacha kwacha kwacha ingagwire imeneyo ayi inuyo mukanangopita ku ndirande kuja mulankhuleko mfundo zanu anthu amve mfundo za dpp kodi pamene mwasintha ndi pati pamene mukufuna kukonza ndi pati kodi anthu akakuvotereni chifukwa chani koma mukamafunanso nanunso muzipanga ngati zimene akupanga afiti afiti awawa afisi awawa zimene akupanga zija kumanyamula zikwanje kumazitenga ngati iwowo ndi mabaunsa kumayenda ndi mfuti ndiye kuti zimenezozo pang'ono ndi pang'ono tikuyikwirira democracy komanso malawi muno mukhoza kuzabwera nkhondo choncho ndikupempheni inuyo a ma officials a dpp mukhale nanunso ni meeting yanu kuti pamene mukupanga misonkhano ngakhale olo a udf ngakhale olo a a aford pamene mukupanga misonkhano tiyeni tichite avoid mawu amene angachite cause violence zimene ja sizinakhale bwino inetu ndilibe tuzonyengerera mwina ena anu mukhoza kumaona ngati ndikhoza kuchi- kukuchitani speya ine ndilibe kuti ati kaya ndimachokera kumulanje kaya dpp yo ndi ya anthu ena ake akumulanje kapena akuthyolo kapena achilomwe ayi ine ndimangong'amba kung'amba kung'alula kung'alula atalakwisa aford ndiakhapa akalakwisa a udf ndiakhapa awawa awawawa ndi amene ndimaakhapaso daily a mcp wa choncho tiyeni tichite avoid ma languages amene angamuchite provoke munthu wina ndi kuyambisa ma violence especially now pamene tikupita ku chisankho cha fake ichichi chifukwa ichi ndi chisankho cha fake cha annabel mtalimanja ndi azibale ake a mcp akufuna awine kuwakakamiza anthu asakufunidwa. Munthu sungamukakamize munthu kuti akukwatire asakukufuna. Sungamukakamize munthu kuti alowe ntchito asakukufuna. Lero ndi izitu, a mcp akukakamira. Kukakamira kuti anthu aavotere. Ati kupanga ma tactics obera. So, pamene tikupita ku chisankho ichi tikuyenera tisamale kwambiri. Malawi munomo muli mavuto osiyanasiyana instead of you andale kuti mupange njira zochita address mavuto amenewa tikaon, tikuona ngati nthawi tilibe yokuti tizikamvera ma languages opusa ma languages amene angayambise nkhondo kuno ku Malawi ma languages amene a Malawi sangaakonde konse tiyeni tipite tikapange kampeni yathu ndipo muno mmalawi palibe kuti ati uku ndi kwa mcp uku ukuku ndi kwa aford ukuku ndi kwa dpp malawi ndi wa wina aliyense choncho zimene timazuzula anzathu ifenso tikuyenera we must walk the talk tikamazuzula anzathu monga amene anapangira awa asatanic a mcp wa kuma, kunyamula zikwanje kumakhapa anthu zimene zijazo is not allowed in a democratic country like malawi so inuyonso a dpp uh, samalirani pamene mukupanga misonkhano yanu musanenepo za anzanu munenepo mfundo zanu monga amene amanenera profesa arthur peter mutharika uja monga amene amapangira atupere uja monga amene amapangira enoki chihana uja kungofikapo mmene muja ndikungolankhulapo monga mmene akupangira david mbewe uja kulankhula mfundo zimene zingapange transform malawi izi za nkhondo sizititengera kwina kulikonse ndikutha kuona munthu wina otchedwa st louis amene wangolowa kumene mu chipani cha dpp ku msonkhano wa ku ndilande akulandira warrant of arrest kutereko zonse zakonzeka kale ah, zofuna kuti amuthyole nawo unyolo ah, ati chifukwa cholankhula mawu osakhala bwino Izi zachitika pakati pa usiku ndikugona ndipo Mulungu anabwera kudzandiyendera mwapaderadera ndikundiuza kuti muchenjezeni St Louis amene wangolowa kumene chipani cha dpp ameneyi amukazinga nawo unyolo ndipo zonse zokonzekera zatha angokhala kuti anyamatawo anyamuke paja pamatchedwa pa Lilongwe akamutape pa Chigumula. The DC. mwana woopsa kwambiri Ai, akuluakulu ai awone sindinazione anachezera kuona zoona chilima ku- kulimbikira konse kuja chilima kulawira konse kuja kukapanga kampeni chilima mwana wosatopa chilima mwana wodzichepetsa chilima kulolera ku- ku- kuutaya uvice president wako ndikutenganso uvice president koma zoona mhm, dziko lapansi dziko lapansi lilibe chilungamo muuse mumtendere